aw minnu tɛ sɛgɛn ka to k'an lajɛ sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen la aw ni yantuma aw bisimila mifa production ani ondu tele ka dɔgɔkun kunnafoni di kɛnɛ kan an bɛ utukalo tile mugan ani kelen na san ba fila ani mugan fila an ka kunnafoni kun fɔlɔ an bɛ o daminɛ diɲɛ seleke naani tɔnba n'an b'a fɔ ma ko nations unies utukalo tile tan ani duuru san ba fila ani mugan fila an ka jamana kɔkanko minisiri abulayi jɔp ale ye jalakili sɛbɛn don faransi kama nations unies fanfɛla la k'o sababuya kɛ k'olu de ye mɔgɔ ye minnu bɛ ka banbaganciw ka olu dɛmɛ ko k'an ka jamana finitigilakaw ka olu kɛlɛ wa fana ko dalilu jɔnjɔn bɛ u bolo min bɛ se ka nin kuma in ko k'a sɛbɛntiya ko sabula bingaliwale min kɛra k'an ka jamana finitigilakaw sɛgɛrɛ ni o kɛra tesit mara la ko faransi de ye dɛmɛ don bingalikɛla ninnu fan fɛ ni ka kunnafoni di u ma ani fana ko ka tila ka maramafɛnw ta k'o di ni o bɛ kuma marifa ani marifakisɛ k'o ta k'o di o tɛmɛnen kɔfɛ fana ko faransi fana k'a ka pankurun k'o bɛ to ka yaala mali kɔnɔ ko k'a sɔrɔ yamaruya jɔnjɔn sɛbɛn tɛ u bolo narigile ni dɔw b'a fɔ ale ma ko shisha ni o ye minfɛn jugu ye utukalo tile tan ani duru san ba fila ani mugan ani fila an ka jamana ɲɛmɔgɔw olu ye hakili falen kɛ o ko la arrêté ministériel dɔ bɔra min bɔra minisiriso wɔɔrɔ hakɛya la ka shisha ka mili dabila an fɛ mali la o minisiriso o bɛ kuma o bɛ kuma sariya minisiri lakana kɛnɛya jako ani sifilakaw olu ka minisiriso ani sɔrɔ ni musaka olu ye arrêté bɔ o arrêté in kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko sariya sen saba o kɔnɔna na ko mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu yera ko ka shisha dilan mali la walima minnu bɛ yen fana ni olu b'a bɔ jamana wɛrɛ la ka na mali kɔnɔ ko olu bɛ tile kelen fo ka taa se tile tan kaso k'olu bɛ o de kɛ wa k'u kan ka amani min sara k'o bɛ taga bɛn bi wɔɔrɔ fo ka taa se waa saba ani dɔ ma wa mɔgɔ minnu yɛrɛ fana bɛ yen nɔ ni olu bɛ k'a min walima n'a yera olu tɛgɛ kɔnɔ fana ani minnu bɛ k'a feere k'olu bɛ tile kelen tile tan fo ka taa se tile tan kaso k'u bɛ o kɛ k'u kan ka amani min sara k'o bɛ taga bɛn bi wɔɔrɔ fo ka taa se waa fila o hakɛya ma ani fana ko kulɔbu bɛ mɔgɔ minnu bolo walima ni shisha bɛ mɔgɔ minnu bolo magasɛnw kɔnɔna na ko kalo wɔɔrɔ de dilen don olu ma olu ka se ka a baara ko ka a dabila janginɛbugu ale ni farada a bɛ san caman bɔ olu ka pɔn yɔrɔ la o kun tiɲɛnen don min yɛrɛ tun bɛ ka kɛ sababu ye mɔgɔ tun tɛ se ka tɛmɛ ka ɲɛ nɔgɔya la o senfɛ o sifilakaw olu kun farala ɲɔgɔn kan ka taa se an ka jamana minisiriso dɔw ma ka dɛmɛ don u ye nka u ma se ka ɲɛ sɔrɔ o kɔnɔna na u taara se opérateur économique ba dɔ ma ni a bɛ fɔ o ma ko madu jara k'o ka se ka dɛmɛ don u ye ale m'a kun bɔ a kɔrɔ juin kalo tile tan ani kelen san ba fila ani mugan ani fila o y'a baara kun fɔlɔ ka o daminɛ k'a ye musaka minnu don a ko la k'o tagara bɛn sefa wari miliyɔn mugan ani saba hakɛya la a baara ninnu o inauguration o yɛrɛ kɛra utukalo tile tan ani saba la san ba fila ani mugan ni fila Cerno Umar As Jalo ni ale kun ye an ka jamana diinɛ ministiri kɔrɔ ye Ibrahim Boubacar Keita o ka fanga wagati la jalakili sɛbɛn kun donna ale kama ale kun bɛ kaso la kabini desanburu kalo tile bi saba ani kelen san ba fila ani mugan ani kelen bi bi na k'a bilala liberté provisoire la ni o kɛra kabini utukalo tile tan ani wolonfila k'o sababuya kɛ ko a fari man di a la a bilala liberté provisoire la ko ɲɔni a ka kiri yɛrɛ tigɛdon cɛ utukalo tile tan ani naani san ba fila ani mugan ni fila gawo mara la ye sifilakaw o ni société civile olu mɔgɔw caman u bɔra iko kɔnɔkulu ka yala gawo dugu kɔnɔna na k'o sababuya kɛ force barkhane ani takuba ko ka taa ka bɔ u sigiyɔrɔ la ko sabula ko kabini ni mɔgɔ kofɔlen ninnu nana ko bingali kow cayara u ka sigida la min yɛrɛ kɛra sababu ye ko sifilakaw caman u ka siviliw ani an ka jamana tenitigilakaw k'olu caman bɔnɛna u ni na o sen fɛ u ye tile saba de di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma ko ka taa ka yɔrɔ in bila o kɔnɔna na u tilala ka kangari gɛlɛn gosi fana minusma mɔgɔw ye ko olu kana dɛmɛ don force barkhane mɔgɔw ye mali dugukolo kan ani fana u tilala k'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fana fɛ ko minusma mɔgɔw jɔyɔrɔ ye min ye an ka jamana kɔnɔ ko ka pereperelatigɛ kɛ u kan ani fana u tilala ka laɲini filanan min kɛ an ka jamana marabagaw fɛ o de ye ko ka sɛbɛn don faransi kama ko sabula bingaliwale min kɛra tesit ale ni mali yɔrɔ caman na ko faransi de kɛra mɔgɔ ye ni o sababu bɔra olu la farafinna tɔn ɲɛmɔgɔba n'an b'a fɔ o ma ko l'union africaine ale ɲɛmɔgɔ ni o ye Macky Sall utukalo tile tan ani duuru san ba fila ani mugan ani fila ale nana mali la ani an ka jamana marabagaw ani u kumana bakuruba la u ka kuma kun bɛ fɛn min kan o de ye mali ale ni senegal olu ka jɛ o bɛ se ka sinsin cogoya min na ani fana ivoirienw ka mɔgɔ bi naani kɔnɔntɔn minnu nana an fɛ mali la kabini juillet kalo tile tan san ba fila ani mugan fila u da sera o ma a tilala ka foliba lase fana an ka camancɛ fanga mɔgɔw olu ka baaraw tagaboloya la bananba ale ni kulukoro ni ɲɔgɔn cɛ min ye bingalikɛlaw ye olu tagara sira da mɔgɔ ɲɛ ni o kɛra utukalo tile tan ani naani san ba fila ani mugan ani fila u ye mɔgɔw bololafɛn caman ka o minɛ u la ani fana ko wari fana ko o minɛna ko min bɛ taga bɛn sefa wari miliyɔn tan hakɛya la hali bi bingalikɛlaw u tagara sira da mɔgɔ ɲɛ buguni sira fana na k'u ka mɔgɔw bololaminɛnw caman ko ka o minɛ min bɛ kuma telefɔniw ni fɛn wɛrɛw fana kan utukalo tile seegin san ba fila ani mugan ani fila nɛgɛ ɲɛ tan ni kɔnɔntɔn o wagati la ni o kɛra kayi mara la premier pont sanfɛla la cɛ dɔ kun bɛ min kun bɛ taa ni ka segin la o sen fɛ mɔgɔw kun y'a jateminɛ k'a mɛnna taa ni ka segin la ko ni sigana kun donnen don a ka ko la olu ye weleli lase u ka deuxième arrondissement mɔgɔ ma o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ tun bɛ patrouille la a yɔrɔ fanfɛla la tenitigiw kɛlen k'a minɛ pɔn sanfɛ u ye ɲininkali kɛ a la ko n'a sɔrɔ ko ni sɛbɛn tun bɛ a bolo nka cɛ in tun ye nkalon tigɛ k'a fɔ ko sɛbɛn tun tɛ a bolo o kɛlen k'a ka minɛnw kɔnɔna lajɛ u tagara bɔ sɛbɛn caman kan cɛ in ka minɛnw kɔnɔna na ni o dɔ bɛ kuma passeport kan ani tenitigilakaw olu ka pièce d'identité dɔ tun bɛ a bolo ani permis de conduire ni o tun ye militaires ta ye n'o ye nigériens ta ye o fana tun bɛ a bolo a ka pièce k'a yirala k'a fɔ k'a ka spécialisation k'o kun ye ko spécialité ko infanterie de première classe k'a ka numéro de matricule k'o ye 96 140 cɛ in yɛrɛ tɔgɔ ko zakariya yakuba o tɛmɛnen kɔfɛ ko pièce d'identité wɛrɛ tilala ka ye a bolo ko min sɔrɔla nations unies mɔgɔw fɛ ni o kɛra k'a to côte d'ivoire jamana kan o fana numéro de matricule k'o de ye 26 322 ko o tun bɛ a bolo ani olu tɛmɛnen kɔfɛ u ye telefɔni ani nafolo dɔ k'o ye a ka minɛnw kɔnɔ an lamɛnbaga ni an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka o yira aw la o kɛra nin ye an bɛ foliba lase aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ a k'an bɛn o la sanga wagati wɛrɛ ni ala ka jɛ